ara ahụ anyị ara enu anyị bụrụ soro anyị nyere anyị aka ka anyị kọta ya ọfụma ọ gaa ọfụma ka anyị kwubiara ule doziela anyị ya ọ na nnukwu obu ka anyị bata ezumezu obu bụ obu Ọkpalanakana Ụkabịa ka anyị bata museum ebe edobegasịrị ife ndị gboo anyị kọwa na anyị maara n'ebe a nwụdebe ka a na-arụ isi abụ m Matthew Onyenwe Ọnụọra Ikuba nwa Nwankwọ Ọnụọra Ikuba n'Uru Okwe Enugu Ukwu Ụmụ Ọkpalanọcha bụ ụmụnna m abụ m nwa onye isi ndị Ojiajụ Enugu Ukwu na Ụmụnri anyị bịa n'obu ka anyị kọwaa ụmụ ife dị n'obu bụ ndị gboo nwere nke mbụ bụ na nna m kọọlụ m wee kọọlụ mmadụ ya ka akụkọ ji ete aka ekene m unu ndị na-enene m mmanwụ bụ ife ndị gboo nwere dịka ọdịnana Ụmụnri dị anyị bụ Ụmụnri bụ ndị na-emesi omenana ike anyị nwere igwe anyị nwere ndị ichie anyị nwere ndị nze na ọzọ ọ ndị a niile bụ ndị na-eme ka obodo dị mma mana ị bata na omenana Igbo ebe ife adịrọ mma ọ ga-enwe ife a ga-eji wee dozie ebe a na-eri ji o nwere ife a ga-eji na-eme ndị mmadụ obi ụtọ ebe a na-akwa ozu o nwere ife a ga-eji wee mee ka ndị mmadụ wee na-enwe aṅụrị so mmọnwụ bụ ife anyị ji eme ife ndị a na mbido mmọnwụ nke mbụ bụ mmọnwụ e ji agba nra o nwee onye mebiri ife n'obodo mmọnwụ dị ka ndị uwe ojii mgbe gboo maka na nwanne ayarọ eje ọgụ be nwanne ya ma o je kpụta nwanne ya ma o mee ife ọjọọ ọ mmanwụ ya-eje mmanwụ bụ ife si na mba tele aka wee bịa i gee ntị ndị be anyị ndị Enugu na-asị mmụọ dee mmụọ dee bụ asụsụ nsidibi mmụọ dee bụ mmụọ ekene gị i werezie dee ahụ gaba ị fụ na mmụọ si na mba Igala anyị ji akpọ ya Ata Igala mmụọ macha a sị ya mmụọ n'isi enwe okolobịa mmọnwụ enwe iga mmọnwụ enwe agbọghọ mmọnwụ enwekwara ọsị asịlị mmọnwụ na mmọnwụ ndị dị iche iche enwekwara nnukwu mmọnwụ a na-akpọ akụ ebilisi enwe ogbo mma enwe ijele ijele bụ mmọnwụ kasị mmọnwụ niine mana anyị kọwabazịa mgbe anyị ga na-ezikọgasị ife dị iche iche na mmọnwụ ndị dị iche iche anyị nwere awọrị ya ebe a anyị na-agwazi unu ka o si dị nke bụ nke abịa n'okwu mbụ m kwuru okolobịa mmọnwụ bụ iga bụ mmọnwụ ụmụ okolobịa eji ama okolobịa zuru okolobịa maka na ya bụ mmọnwụ bụ mmọnwụ na-eti osisi onye zuo dike ọ pụta mmọnwụ a na-eti mmadụ a na-eti awee malụ nke ka ibie emechie ya ọ bụrụ ife aṅụrị onwe ebe ife na-emebi okolobịa mmọnwụ bụ iga na-eje ọlụ ọ bụlụ mmebi emebie ọ bụlụ ndozi edozie mgbe gboo eje ibute ozu na mba ma ọ bụ ozu nwa ada ma ọ bụ ozu nwa okolobịa ma ọ na a na-eni nwa okolobịa ife ị ga-afụ bụ mmọnwụ iga ga-achị osisi a na-akpọ anyachụ gosi na ife okolobịa ka a na-eme eburu ozu nwa ada na-ana mmọnwụ esolu na-ana amanụ ife mee onye kwụchi ụzọ apịapụ ya n'ụzọ achọọ ịda aja ada aja achọọ ịda nkwụ ada nkwụ nke a bụ nke ụmụ okolobịa a ga-anatazịa na mmọnwụ dịka i kwuru jụọ mmọnwụ bụ ife a na-aba aba ọ bụrọ onye tota o tibe ọ bụrọ onye tota o bube ọ bụrọ onye tota ọ ba a na-ekwulu mmọnwụ bịa n'Enugwu ukwu amụọ nwoke agbaanị ya agụ malụ onye nọlụ ya ebu onye amanwụrụ o wee baa mmanwụ n'etiti ndeeri ka a na-aba mmanwụ nwaanyị ada afụ ebe a na-aba mmanwụ nwaanyị ada ama mmanwụ abazie ya mmanwụ n'etiti ndeeri dịka mgbe eji aba mmanwụ bụ n'ọnwa asatọ mgbe a lụchagoro ọrụ ndị mmadụ anatazia n'obodo a sị na ụmụ okolobịa totalụ lugoro ọgbọ ịba mmanwụ ya aba mmanwụ ebido ịba mmanwụ o nwe mmanwụ ada afụ anya a na-akpọ otinde otinde ga-ebu ụzọ na-eti obodo ajụọ oyi onye nụ mkpọtụ otinde ọ baa n'ụnọ ma na mmanwụ na-apụta e wee kpokọọ ụmụ okolobịa wee baa fa mmanwụ o nwekwara ife a na-ajụgasị aha gị ị zatanwuo i wee baa mmanwụ ị zatarọ ya a maa na ị ka erurọ na ị ka nọ ọnọdụ ka nwaanyị mgbe ị maara ife zatanwuo ọ nya ị baa mmanwụ ị bazia mmanwụ ị ma na i zugwo nwoke n'Enugwu ịhazi a na-agbalụ mmanwụ ọsọ a fụ ebe a na-eme mmọnwụ i soro bịa na-eti mmọnwụ na-enwe aṅụrị ọ ife bụ mmanwụ a bịa na mmanwụ kwa o nwee nnukwu mmanwụ ndị na-apụ n'abanị ejirọ ọkụ enene dịka ayaka nwee ndị nke bụ atụmma eji eme ndị mmadụ obi aṅụrị ọ na-agụ egwu o nwere mmọnwụ ada etizi na kịta a na-akpọ onye kurie ọrụ nke ahụ i mee ife ọjọọ mgbe ahụ ọ na-eku gị na-akpagharị na-ekwu na ị mere ife dị otu a na ị mere ife dị otu a ndị mmadụ amalụ na ọ gị mere ya mana mmadụ ibe gị bịa kube gị oku ị kpụpụrụ ya n'ụnọ ikpe a sị ya kedu ka o si malụ mana mmọnwụ kuo gị onye kurie ya ada akpụpụ mmọnwụ dịka na ị dara iwu obodo mmọnwụ bata be gị ọ machie be gị were ọmụ kechie be gị a sị gị na igwe sị gị bịa igwe ewee mara ife i me mmọnwụ ji bịa machie be gị otu a ka mmọnwụ si dị iche iche e nwekwa mmọnwụ nke ọrụ ya bụ ịkọ ọnụ dịka atụmma na ịgụ egwu ọ ga-akọ gị ife i me na nzuzo ọ pụta ife i wee kwụsị ya a na-amụ amụ na-enwe aṅụrị ọ na-ekwu ife i me dị na nzuzo e nwekwa nke a na-akpọ ọsị asịrị mmanwụ na-aji akọ ọ na-aga obodo ọ na-agagharị n'obodo n'obodo ọ na-akọ ife mee n'obodo dịka na nnukwu mmadụ nwụrụ bụ ezigbote onye omenala chiri ọzọ ọ bụ na o chirọ ọzọ mana ọ bụ ezigbote onye ọsị asịrị ga-apụta na-akpagharị na-ekwu na onye dị otu a dị otu a nwụrụ na a ga-akwa ya ụbọsị dị otu a dị otu a ndị mmadụ wee nụ wee bịaba o nwee nnukwu mmọnwụ ga-apụta dị ka Akuebilisi ma ọ bụ Ijele ọ nya ga-ebu ụzọ pụta na-agagharị na-asị na Akuebilisi ga-agba na ebe dị otu a ụbọsị dị otu a ndị mmadụ ewee bịaba na ebe ka a bịa nene nya bụ Akuebilisi ọ nya bụ ọsị asịrị mmanwụ ọ kọọ nke ọ maara ọ kọkwuo nke ọ marọ fa ncha bụ na ọ na-atọ ụtọ ife a niile so na mmanwụ and ị bata na mmanwụ n'Enugwu Ukwu ọ ife a na-asọ nsọ nwaanyị ada anụ maka ya nwaanyị ada akarị nkarị mmanwụ mmọnwụ bata na ngwuru nwaanyị abaa na mkpuke mmọnwụ zọchaa pụọ nwaanyị apụta nya ka ndị Igbo ji atụ n'inu sị na nwoke nụchaa ọgụ nwaanyị enwelụ akụkọ maka na mmọnwụ bụ mkpụrụ obi ndị Igbo ji eme ife dịka m gwara gị nwere onye mebiri ife dịka ife alụ mmọnwụ eje tụchie be ya na nwanne gbu nwanne ya mmọnwụ ga-awa ọgụ tụchie ebe afụ a wee kpọpụta onye afụ ọ kọwaa ife menụ ọ bụrụ nke ọ ga-asa asịsa ọ saa asịsa o wee jee nụ n'anị e merie ife gbasara aja ana o wee dịkwa ọcha maka na mmadụ ibi ya ghara abịanwụ n'ihe ọ mmanwụ ga-abịa dịka n'ịgụ arọ Enugu ukwu mgbe gboo igwe si na nsọ pụta nọdụ anị ọ gọchara ọjị mmanwụ agbaa ọ bụrọ mmanwụ niile na-agba o nwere mmanwụ ndị ga-agbanụ ọ fa bụ ndị mmọnwụ a na-akpọ mmọnwụ na-agụ arọ ọ gbachazịa mmọnwụ ndị ọzọ agbaba e nwekwuru mmọnwụ bụ mmọnwụ obi ya-ebu ụzọ gbaa before mmọnwụ ndị ọzọ agbaba ihe mmọnwụ pụtara bụ dịka ife omenana mmọnwụ bụ ife dị asọ enwerọ atụtụ onye ọ- ife ọbụna ife ọ bụ mmọnwụ bụ ife dị asọ ọ nya ka eji asọlụ ya sị na mmọnwụ nwere nsọ and ọ nya pụtara na mmọnwụ bụ ife obodo dobere asọ a na-asọlụ nsọ dịka esi asọlụ igwe ife onye ma ọ ga-akọ dịka nna m gwara m mmọnwụ dịbalụ gboo m enwerọ ike ikwu mgbe o bido mana ka nna m si kwu bụ na mmanwụ bụ ife e wetalụ mgbe e bido chibe echichi dị iche iche e wee chọọ ka e nwee onye ga na ife ga na execute power authority justice a wee chọba mmanwụ na ụmụ nwoke ndị nwere anya ụnụ ma na mmanwụ bụ ife anyị na-ekpu and onye ụjọ ada ebu mmanwụ so a wee chọọ ndị enwerọ ụjọ n'arụ ndị ga-execute justice a wee baa mmanwụ n'Enugwu ukwu mmanwụ wee bido dorozie gaba enwerọ m ike ikwu mgbe ọ malitere maka na akụkọ afụ tọrọ m nọ mgbe m bidoro nna m bidoro kọbalụ m ka m bidoro malụ ụmụ ife eji eme mmanwụ dịkwa nnukwu maka mmọnwụ bụ ife miri emi dị asọ na mbido ndị nnukwu mmọnwụ a na-atọ ana mmọnwụ bụ onye mmọnwụ ga-adị ma onye ga-ebu mmọnwụ o wee nwee ike na-eje na ana a na-agwakwalụ mmọnwụ ọgwụ a na-etikwe mmọnwụ n'alụsị maka na mmọnwụ bụ ife ya ga-esi na mba jee na mba a maba ya aka mmọnwụ Enugwu ukwu nwere ike isi ebe a jee obodo ọzọ ndị obodo afụ ebupụta mmọnwụ nke fa amaba mmọnwụ aka kedu obodo o si bịa so mmọnwụ bụ ife a na-akwado ọfụma ya kpatara eji adọrọ ya anị ụfọdụ agwọọrọ ya ọgwụ ụfọdụ akarịa arụ mmọnwụ ada agba aka arị nkwụ mmọnwụ ada agba aka akpọgbu ife mmọnwụ ada agba aka emebi ife mana ife a niile bụ a ga-eme ya n'ebe ọ ga-abala obodo ulu eji ya jee ọgụ mba na mba onye akwadoro ọfụma ada ebukwanụ nnukwu mmọnwụ ka na ịbịa na mmanwụ enwegasịrị ife dị n'arụ mmanwụ gosi na o siri ike ya aga mgbe anyị pụtaziala ebe awọlọ mmanwụ dị na-atụ ya aka na-ekwu ife ọ na-alụ ọ otu esi akwado mmanwụ ọtụtụ ife na-eme mmanwụ a wee pụta mmanwụ na-apụta na akwamozu mmanwụ na-apụta na ọfala mmanwụ na-apụta na ebum nkwụ nwanyị mmanwụ na-apụta n'ichi ọzọ n'emume dị iche iche ndị Igbo na-eme ka o wee kpoo ọkụ mgbe gboo enwere egwu rekọdụ enwere egwu ụbọ na akpati ọ mmanwụ mana mmọnwụ na-apụtakarịcha ma ekpokọ otu a na-akpọ ndị ọgbọ oyibo na-akpọ ya age grade fa na-alaiki ka fa nwee mmọnwụ fa ji apụ ife i chekie mmọnwụ ndị Enugwu ukwu na-abịakarị n'age grade akwụnechenyi ndị ọgbọ nka ijele ndị ọgbọ nka akụ ebilisi ndị ọgbọ nka okwomma ndị ọgbọ nka izaga ndị ọgbọ nka ọ ife na-ekpokọta ọgbọ fa wee wee na-aga ọ bụrụ ife fa ji dị unique ndị ọbụla enwe nke fa anyị ga-ebido n'enu mmọnwụ ada aka ijele aka ewepụ ijele ọ bụlụ akwụnechenyi a wee gbadata na mmọnwụ a na-akpọ akụ ebilisi enwere agaba enwere okwomma dịka n'enugwu ukwu nke eji mara anyị enwere ayaka bụ mmọnwụ abanị nwa achikwu nwa atụmma nwa agbọghọ mmọnwụ ma na nwe anya mmọnwụ enwezie ịga na mmọnwụ dị iche iche etibeziri nke ọgbara ọfụụ enwe polisi mmanwụ enwekwa ụmụ mmọnwụ ka onye sizi chọọ maka na mmọnwụ bụ ife a ga-eje na mba amụta weta na mba o nwee mmọnwụ ndị a na-ebutechezi be anyị abụburọ ndị be anyị na-eti mana a fụ ya na mba e ṅomiri e wenete na be anyị afụgo m ọmaba fụ odo mana na-enye ọ bụrọ ife ndị be anyị na-eti bụ nọọ ndị nsụka na-eti ọmaba na-eti odo mana ka o si agba egwu na-atọ ndị be anyị ụtọ e jee ṅomite ya wee na-eme ya so mmanwụ dị iche iche e nwekwara ịga nwee ndị obere mmọnwụ a na-akpọ ụlaga na ndị obere ụmụaka na-etiche ndị etolubeghị iti nnukwu mmanwụ ka ọ ghara ịbụ na o nwere onye a rapụrụ ndị a na-akụrụ egwu ndị a na-akụrụ ogene ndị a na-akụrụ ịgba ma ndị enwerọ ife a na-akụrụ ha mmanwụ dị iche iche nọ nke onye tozuru o mee ekene nri